tiyeni tipite m'mau a mulungu m'mawa muno ngati muli nayo mabaibulo yanu ndikakonde kuti tiyende pa buku ya aroma mutu woyamba tinayamba nkhani yatsopano m'buku ya aroma sabata latha tinali nayo nthawi yabwino ndipo tinagawana ndi inu zinthu khumi zomwe paulo akamba ndithu mu ndime imeneyi pali uthenga Ine sindidzapitamonso muli izo zinthu, ngati simunamvesese mungatenge ndithu zomwe tinakambapo kale sabata latha. Koma choyamba chomwe ndinalankhulapo pali uthenga, ndithu pa ndime yoyamba, Paulo iye anakamba kuti ndi uthenga wa Mulungu, uthenga wa Mulungu. Ndi chodziwikiratu kuti anthu ambiri a ise tinamverapo ndithu pang'ono pa mbali ya uthenga wa Mulungu. ndipo sitinamvesese zonse zazikulu ndithu iyi mbali ikulu inali mbali ya munthu ndipo tinamakhala nawo uthenga osokonezeka ndipo umakhala osasewenza chifukwa uthenga wa mulungu ndi mphamvu ya mulungu kuli chipulumuso inu mkakhulupilira uthenga umenewo mphamvu ya mulungu iyambosewenza mwa inu koneka nthawi zambiri takhala ovutika pa nthawi itali Chifukwa tinakhulupilira zosakanizana pa uthenga wa Mulungu ndithu ndi uthenga wa munthu. Liwu lakuti uthenga litanthauza uthenga wabwino. Ndi uthenga opambana. Nchifukwa chani uli uthenga wabwino? Paulo atiuza mu ndime ya 17 kuti, Muli uthenga ndithu kulungama kwa Mulungu naonekera. koneka ndi wabwino koneka mulungu iye anaonesera chilungamo chake mungawauze wanthu enango iwo angoti inde kodi nzabwino pali chani pali izo muona nthawi zambiri sitimayamikira pa uthenga wabwino kufikira pomwe taziwa uthenga woipa koneka nthawi zambiri uthenga woipa weve sumakhala bwino ku uthenga wabwino kuoneka sumakhala uthenga wabwino chifukwa anthu samamvesesa ndithu uthenga oipa kuoneka Paulo atenga nthawi itali kukamba pa uthenga woipa chifukwa uthenga wabwino ulipo kuti utiuze zabwino chifukwa omwe umatiombola ndithu ku uthenga woipa ndipo pa ndime yokonkha pa 18 ikamba kuti ilankhula izi kuti kuti mkwiyo wa Mulungu waonekera kuchoka kumwamba pa kukhala pa anthu oipa omwe ndithu amapondereza chilungamo. Onani kuti uthenga ndi uthenga wabwino chifukwa? Chifukwa chakuti ndithu chilungamo cha Mulungu chinaonekera. Chilungamo ndiye chamene ali onse amafuna. Chifukwa timaimirira pamaso pa Mulungu mkusalungama kwathu kufikira titalandira chilungamo cha Mulungu. Tikaimirira pamaso pa Mulungu mkusalungama kwathu, ndiye kuti mkwiyo wa Mulungu watiukira ise. Izo ndi zinthu ndithu zoopsa. Koneka pa mutu umenewo, kapena kuti mi ndime zitatu zikubwera, Paulo akamba pa dziko yomwe inagawidwa pawiri. Koneka analankhula izo ndithu pa ndime ya 16. Anati, Ndine okonzekera kulalikira uthenga kuyambira kuli Ayuda. kufikira kwa Chigiriki kapena kuti akunja. Koneka dziko inali yogawikana pali Ayuda ndithu ndi akunja. Koneka iye anayambira akunja poyamba chifukwa chifukwa iwo anali anthu oneseredwa ndi kusalungama. Iwo anachita tchimo yosiyanasiyana yamene mungaganizire. ndipo anapanga ena yatsopano. Iwo sanachita chabe izo, koma iwo anazikuziranso pali zimenezo, anakamba ndithu pali zimenezo, anakamba momasuka pa wanthu. Ndiye ziko kwamene Uthenga unachosedwa, ku ziko ya kusalungama. Ndipo chinthu ndi chakuti, nchakuti zamene anachita pomwe paja pa kusalungama kwao nkwakuti anafuna kuti asekereze Mulungu. pa ziko. Sanafune kuti Mulungu abwere pa kusalungama kwao pa zamene ali kuchita pa chikondwerero chao. Koneka alankhula ndithu pa ndime ya 19 kuti zomwe zinaziwika kwa Mulungu zinaonekera mwa iwo. Peza Mulungu anaonesera mwa iwo chifukwa kuyambira kupangidwa kwa ziko chikhalidwe chache ndi chionekera bwino bwino. kuonekereka pa zinthu zomwe Iye adapanga, ndipo pa mphamvu yake yamuyayaya ndi umulungu wake, kuti iwo asapeze polankhulira, pamene tikukhala ndithu m'kusalungama kwathu, mukukhala kusalungama kwawo anafuna kuti asekereze Mulungu, koma ndithu nzeru za Mulungu zinazionekera kwa iwo, kuti ngakhale kuti Iye saonekera, ndipo kuonekera kwake kumaonekera bwinobwino ndithu m'zoonekera ndithu ndithu zipereka umboni wa Mulungu, zinali zosakanika kwa iwo. Anabwera ndi kuyamba kuyankhula pali Ayuda. Anati, Ayuda ndithu anali na chivumbulutso chachikulu. Anali nayo Buku ya Chivumbulutso. Mu mutu wachitatu akamba kuti, Kwa iwo anapasidwa zinsinsi za Mulungu. Anali na chivumbulutso ndithu chachikulu. Anamvesesa ndithu bwino kupambana wina aliyense mziko, pali Mulungu. Akunja analibe ndithu Buku ya Chivumbulutso, Baibulo. Koma anali nayo Buku ya Chilengedwe. Adali kupenya. Dziko yomwe idapangidwa sungachose zinthu zinango popanda kalikonse ilipo ndithu chionesero chakuti kuti chiyambi cha zinthu zonse alipo anachiyamba ndipo iye ndi ochenjera kwambiri iye amalankhula pa inu amakuonesera njira yonse iyi ni dziko yamene iye anapanga ndithu ndithu ndi yosogolera ndipo kuli mphamvu kuli iye aliko kuli iye wa umunthu wake ndithu kumbuyo Ndipo palibe zakuti ulankhulepo iyayi, ndipo akamba kuti, anati, m'malo mwakuti amutamande iye, kuti chifukwa anali Mulungu, tiwerenga ndithu pa ndime ya 21, kuti iwo anaziwa Mulungu, sanampembeze kukhala ngati Mulungu, koma chifukwa chakuti anakhala oipa m'maganizo yawo. Ndipo mitima yawo yopusa yanaphimbidwa ndi mdima. Anafuna kukhala ochenjera koma anakhala opusa. Ndipo anasintha ulemerero wa Mulungu wosawonongeka ndi kuupanga ngati chithunzithunzi cha munthu. Ndipo kuli zinyama zoipa ndi zinthu zoyenda zokwawa. M'malo ena, mwakuti awa anthu anali nayo ndithu chivumbulutso cha chi, chilengedwe cha Mulungu, koma iwo anapindamuka kuchoka kuli opangayo ndipo anayamba kupembeza zinthu zopangidwazo, banayamba kupanga ngakhale tumilungu. Ise sitichita izo lero chifukwa kuti ndithu mwene tinkhala mwakhala motukuka, koma tinapindamuka kwa Mulungu kuli zinthu zopangidwa. Winango anakamba ndithu mau ndithu ya uneneri yomwe tinamva m'mawa muno, kuti anthu amamwa kuchoka pa chisime ichi, Pali madzi aya, ndipo omwe akali kukhala ndithu a chilakolako, chifukwa iwe sungakhutise wekha, chifukwa izo chabe ndi zopangidwa. Ni Mulungu chabe angakhutise iwe pa zomwe ufunisisa m'mtima mwako. Unapangidwa chifukwa cha Mulungu. Amen. Koneka iwo anasekereza Mulungu, ndipo anapindamukira ku zopangidwa, anafuna ndithu zowakondweresa. Ndipo ngati wachoka kwa Mulungu, Iwo anachoka ndithu ku chiyambi cha umulungu ndi kuzipereka ku kusalungama. Ndiye momwe ziyendera. Choyamba nchakuti, palibe za umulungu. Uchoka kwa Mulungu ndithu, ukhala ochokeratu kuli Mulungu mwine, ndipo vuto omwe imabwera ndi yakuti ukhala osalungama. Tiwerenga izo pa ndime iyi ya 18. Choyambirira unkhala wa saumulungu, chachiwiri nchakuti ukhala. ulibe chilungamo. Tiyeni tibwere pa ndime ya 29, tizamba 29 kufika pa 31, Paulo alankhula pa zinthu ndithu ngati izi, pali kusalungama, anati anazula ndithu na kusalungama konse, anapereka zisanzo ngati 22, zisanzo 22, sopano, nikawerenga izi kwa inu abwenzi, izi sikuti alankhulapo pa momwe tikhalira sopano mziko lathu, tiyeni tiyambe. Kukhala anthu achiwerewere, kuipa, kukhala anjiru, kukhala anthu ndithu ofuna zinthu zako iwe wekha, ungofuna chabe zonse zikhale zako, achipongwe, ndiye kuti kukhala ndithu ofunisa kuti iwe uwononge anthu ena, waganiza kuti uwononge munthu wina, anthu anjiru, kukamba kuti zonse zikhale zako, kukamba kuti enango asanyamulidwe kupambana iwe. nthawi zonse kufuna wabweza pansi kupha mmamvera pa news nthawi zambiri kukhala ophera mzeru kukhala ozondana ndithu pa wanthu pa mitundu kuzondana ndithu ngakhale maiko kunama kukhala ndithu a nzeru zoipa kutanthauza kuti nthawi zonse amalankhula pali anthu enango kumbuyo Ndipo kulankhula zoipa pa wanthu. Muzaona kuti nthawi zambiri zolankhula pa kanema masiku yano ndipo ali nayo mbali ina yomwe tanthauza kuti wakambapo ndithu kujeda ndithu ngakhale zomwe anthu achita kwina ndipo wanthu wakonda kwambiri wamafuna ndithu ma monse atambe zimenezo. Ozonda Mulungu, achipongwe chotheratu, ndithu kuzikuza kwambiri, malo mwakuti tizindikire kuti zonse zimene tili nazo zichoka kwa Mulungu, na kumpasa ndithu ulemelero, timafuna ulemelero ubwere kwa ise, ndithu kupanga ngakhale zinthu zoipa, nthawi zonse kupanga zinthu zoti zionongeretu, ndipo izo zinthu ziononga maganizo ya anthu, kupanga ndithu zinthu zoipa, kusamvelera makolo, ndithu kuchita zoipa. kusakhulupirika, ndipo izo zitanthauza kuti ise kusasunga mawu yathu, osakonda, osakhululukira, ndiye kuti imwe simungayanjanisiwe yayi, kusankhapo kusayanjanisiwa ni waja omwe sitigwizana nawo, opanda chifundo. Ndipo pamene nawerenga izo, imwe mzamukamati, ah, sizilankhula pali ine. salankhula pali ine, ine nimvesesa pali izo. Anthu achita zimenezo ni banthu woipa. Mungaone anthu kuti agwiridwa ndithu pa kupaya ndithu ndi pa kukamba zaboza, pa kukhala osachita zabwino, pa TV, ndipo mkamba kuti, mkamba kuti kapena nzabwino zibwera kwa iwo, chifukwa omwe ayenera zimenezo. Nthawi zonse timawaweruza aja anthu. Dziko ili monga tero. Achikunja anali osalungama, koma Ayuda anali nacho chilungamo chawo chabe. Ise sitimachita zimenezo. Mverani zomwe Paulo alankhula pali anthu ali tero. Mutu oyamba wa 2 akamba kuti mwa icho inu ndinu opanda zokambapo kwa munthu kuli inu amene maweruza. Popeza zonse zomwe maweruza ena, inunso mumazizuzula nokha. Popeza inu amene muweruza mumachita zinthu zimodzimodzi. Koma tizindikira kuti chiweruzo cha Mulungu nchoyenera kuli iwo amene achita zinthu zimenezo. Kodi mumaganiza iwe munthu amene mweruza kuli aja amene amachita zinthu izi kapena zinthu izo, kuti iwe udzathawa ku chiweruzo cha Mulungu? Imwe mumakamba kuti, sindimachita zimenezo. Ine sindimapha, ine sindimachita chiwerewere, kuti pali izo zinthu. Koma penyani, tikaweruza anthu amene achita izo, chomwe tilankhula nchakuti tiziwa mwamene zifunika kukhalira zinthu. Beve anaphwanya mkhalidwe, sanakhale pa mkhalidwe umenewo wabwino. Kodi nichani zilengesa kuti izo zinthu zikhale zosayenera? Lamulo ya Mulungu ikamba kuti sizili bwino. Timalankhula tikaona anthu achita zoipa. Tiziwa ndithu mkhalidwe wakayena baphwanya lamulo omwe achita mlandu. Mulungu akamba kuti nainunso muziwa mkhalidwe. Ndithu mkhalidwe ofunikira ndi lamulo a Mulungu. Ndipo ayuda angabwere ndi kukamba kuti tisunga lamulo. Tisunga mkhalidwe wakayena. Tiyeni tione zamene Paulo alankhula apa. Akamba m'buku la Yakobo mutu wachiwiri pa ndime ya 10 akuti aliyense azasunga lamulo lonse, koma chabe ndi kugwa pa mbali chabe imozi, achita mlandu ophwanya yonse. Penyani kuti ngati muzuzula ena amene aphwanya lamulo pa zamene Mulungu afuna, tikamba kuti ise tiziba mwa zifunika kukhalira. Apa lomba ndi mwa zifunika kukhalira, mufunika kusunga lamulo lonse, nthawi zonse. Mu kabuku kanga kakang'ono kokamba kuti Kodi Ndinu Ozindikira? ndipasa chisanzo pali izi zinthu, chili ngati ndithu zinthu za moto zikuchoka zikuchoka ndithu pa volcano pamene apa ndipo anthu afuna kulumpha kuyenda ku sidya lina kuti iwo akhale bwino po mkulu ajumpha ndithu ndi kupita kuja ali ngati 4 meters kuja kunja ajumpha chabe ngati 2 meters chabe ndipo iye agweramo moto umenewo koma uja wachepere Angajumphe ngati ndithu 3 meters koma chimozimozinso iye kodi agwera kuti? Mwamene mujanso anati aah ndithu nzimenezo ndithu zotulukamo nzimodzimodzi tonse tinachimwa ndithu ndi kusabwerako kufupi ndi ulemerero wa Mulungu timaweruza chabe uyu munthu pakumupenya mnati tiziwa mkhalidwe iye anaphwanya ndithu kakhalidwe, palibe anakwanisa. Paulo akamba kuti onse ali pa nchito ya lamulo iwo ali pansi pa tembelelo, popeza kunalembedwa kuti aliwonse otembeleledwa amene sapitiliza mzinthu zonse zomwe zinalembedwa m'buku ya lamulo kuti achite. Izo ndi zotuwa. Mulungu anati ali nako mkhalidwe ndithu wabwino. Naisenso timalankhula kuti tiziwa mkhalidwe umenewo koma ise tinaphwanya mkhalidwe umenewo. Ndiye kuti ise lomba tikhala opasidwa mlandu? Ise palibe zokambapo, naisenso ndise opasidwa mlandu. Ndi iwo amene tinalata chikumo. Ayuda sanamvesese zimenezo. Iwo anaganiza kuti anasunga lamulo lonse. Paulo alankhula izi, Kuti iwo sanazindikire chilungamo cha Mulungu, anayendayenda kuti aimike chilungamo chawo. ndipo anaperewera ku chilungamo cha Mulungu. Iwo chilungamo chawo anaganiza kuti chili mlamulo, anati ti- ngati tasunga malamulo yonse aya ndiye kuti tizayimirira pamaso pa Mulungu mchilungamo chathu. Paulo anati anali osazindikira chilungamo cha Mulungu. Lamulo sinapasidwe kuti wina akhale olungama, koma kuti ionesere kuti onse ni osalungama. Kuonesera kuti ni osalungama, kuti ise tifike pa chimaliziro chathu tekha. ndi kubwera kwa Khristu, pali chipulumuso cha chilungamo. Amen. Koma Ayuda sanamvesese zimenezo, ndipo Paulo anali chimodzimodzinso. Anakambapo zonse ndithu, ndipo akamba kuti anayamba ndithu kuchonga ndithu malamulo yamene, Iwe suzachita izi, inde ndzachita zimenezo, inde usachite izi, inde ndzachita zimenezi. Iye anapita ndithu mpaka kufika pa chimaliziro. ndipo anali ndi vuto. Kodi muiziwa vuto? Anati, Iwe usachite zoipa. Anati, Sindingathandize zamene sinfuna kuti nichite. Sindingathandizile zamene zili kuyenda-yenda m'maganizo yanga kapena m'mtima mwanga. Zamene nifuna kuchita sindingayese kuti nisogolele. Ndipo lamulo yeve inabwela m'mtima mwanga ndi kuyamba kusontha zamene zichitika mwa ine. Nimachita zoipa ndithu sindingachite zinango sindingachite zamene nifuna kuti nisachite. Anakhala ozipasa mlandu. yesu anachita ndipo anthu sangamvesese chipangano chatsopano sichinayambe ndithu pa mateyo oyamba pa ndime yoyamba chipangano chatsopano chinayamba pamene yesu anamwalira pa mtanda anati kwasira ndipo chinyula chinang'ambidwa ndithu tibwera kwamene mulungu alili kupyolera mchisomo cha mulungu yesu analalikira ndithu mu mauthenga mu chipangano chakale analalikira lamulo kuti ŵanthu aziŵe chimo lao, chifukwa Afalisi anali kulankhula kuti iwe usachite chigololo. Koma omwe anali kuchita chimenezo anasontha ndithu manja kuli ŵaja anali kuchita chigololo, ndipo anaonesesa kuti iwo atemedwa minyala ndi kuonesera kuti iwo apeleka chilango. Koma muziwa zomwe zinali kuyendayenda m'mitima yao, munali ndithu chigololo. Omwe ndithu anakhumbira mzimai wina Ndipo omwe anapeza ndithu pochokera, iwo anapanga ndithu pochokera okha, anaikirako ku lamulo, ndipo ndikuchoka mchikwati, ndi kuyenda kukachita chigololo, ndithu movomerezeka, nukamba kuti akwatirenso, anali ndi malamulo yang'onoyang'ono monga kuti ngati mkazi wanga ndithu ashoka za mnyumba, ndiye kuti ningachoke mnyumba ino ndi kukakwatira kwina, mmau yenango, beve anali ochita chigololo. Koma zomwe zinachabe bwino bwino mwanazipangira ndipo Yesu iye anazivumbulutsa zimenezo. Anati, ngati wakhumbira mtima mwako ndiye kuti wachita kale chigololo. Iwe usaphe. Koma iwo sanaphe munthu aliwonse koma, ngati umuzonda munthu uyu, iwe ufuna kuti uwaonongeretu ndithu. Ndiye zomwe zili mtima mwanu. Lamulo ibwera mtima mwawo ndipo nkhawa ya machimo yawo ndiye kuti yomwe anakuonekera. Amen. Pamene Yesu anali pa dziko, anati, tiyeni tiyike pamodzi lamulo. mu mbali ziwiri. Uzakonda Ambuye Mulungu wako ndi mtima wako onse, ndi umoyo wako onse, ndi mphamvu zako zonse, ndi nzeru zako zonse. Penyani, muzapenya anthu enango siku ya lero, mwaona ndithu pa zolemba za 22, ngati sindiwe mkhristu, muzambokamba kuti sindimachita izo zinthu. Koma pali chinthu chimodzi abwenzi, chamene ndingakuuzeni siku ya lero. Anati, Icho nchakuti ozonda Mulungu. Ozonda Mulungu. Yesu anati, Uzakonda Ambuye Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi umoyo wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi umunthu wako wonse. Mmawu enango nyakuti ufunika kupembeza Mulungu, kumtamanda nthawi zonse, ndi kumkonda, ndi kuyamikira ndithu pa chifundo chake, ndi kukupasa iwe zonse, nthawi zonse kumtamanda, kumupembeza. Koma nthawi zinango pamapita masabata kapena minyezi osaganizila pali Mulungu. Banthu samaganizila pali Mulungu nthawi zinango, kodi nzoona? Zoonadi iwo akaganizila pali Mulungu, amampasa mlandu pa zomwe zimachitika mziko. Chifukwa chani Mulungu sanachite ichi pali ichi? Chifukwa chani Mulungu sanachite ako pali ichi? Benango ndithu amanyozelanso. ndi kubweretsa Yesu ndithu ndi kumnyoza Yesu, omwe nozonda Mulungu. Ndipo ziri tero, abwenzi. Ndipo mbali inango yachiwiri ya lamulo, Yesu anati, kuti uzakonda bwenzi lako monga uzikonda. Monga uzikondera weka, uzamkonda bwenzi lako. Ndipo kumbukirani pali uja Olamulira anabwera kwa Yesu, wachepere, anati, Kodi Mbuye ndikachite bwanji kuti ndilowe Ufumu wa Kumwamba? Yesu anati, Kodi uiziwa lamulo? Anati, Yoti, yoti, yoti? Ndipo Yesu anamuuza yomwe ianali yofunikira ndithu malamulo yaja. Ndipo kuonesera chifundo kwa munthu mzako, osapha, osanama, osachita zinthu zimenezo, osachita chigololo kapena zina mwa izo. anati, Izo zinthu zonse nachita kuchoka ku unyamata wanga. Ndipo Yesu anamkonda chifukwa iye analankhula choonadi, anali kulankhula choonadi, Zonse izo zinthu ndinachita, tu ndinachita. Anati, Ngati ufuna ulowa ku Ufumu wa Kumwamba, kwanirisa zauzimu, ndipo pa zamene lamulo ikamba. Konda bwenzi lako monga momwe uzikondera. Pita kagulise zonse muli nazo ndi kupasa osauka. Ukamba kuti ukonda bwenzi lako monga iwe wekha, pali anthu omwe ali ndi njala pa siku yalero. Ngati uwakonda omwe iwe gulisa zonse zako ndi kupasa osauka. Iye anapita ndithu okwinyilira, sanasunge lamulo. Ndipo anthu ambiri akafuna kuweruza Mulungu amakamba kuti, ndiye kuti ise tikamba kuti, nthawi zonse tikafuna kuweruza ndiye kuti tikamba kuti ise tiziba mwamene zifunika kukhalira. Tikakamba pali Mulungu amakamba kuti ngati aliko Mulungu wa chikondi, kodi nchifukwa chani muli kuvutika kwambiri mziko? Kapena timvesese, ndiye kuti iwo pomwe apo kwatha. Muziwa mwamene zifunika kukhalira zinthu ndiye kuti simfunika kukhala kuvutika mziko. Tifunika kuchosapo ndithu. Nchifukwa chani anthu avutika koma inu muli nazo zonse ndithu mnyumba mwanu. Muli nazo ndithu ndalama m'banki khalani ndithu mofunikira. Muzati anthu ambiri amagwirira kanthambo komwe kaja. Nizindikira kuti pa siku ya chiweruzo aganiza kuti iwo azayamba kuweruza Mulungu. Iwo aganizira kuti azakamba kuuza Mulungu kuti chifukwa chani muvomereza kusauka mziko. Choyamba, chakuti Mulungu sanaletepo kuvutika kulikonse pa ziko. Izo zonse zingagwe ndithu mu zamene nalankhula apa. Mulungu anachita zopambana ndithu kuti Iye atipulumuse ise onse. Pali ino ziko, pali uno m'badwo wa anthu. Amen. Koma ngati inu mumafunisisa ndithu pali izo, kodi mnachitapo chani? Koneka timabwera kuweruza chifukwa ngati ise tikamba kuti anthu nistero zonse zimabwera kwa ise kukamba kuti na isenso kansi tiziwa mkhalidwe ndiye kuti ise takhala ndi mlandu palibe ndithu zokambapo amen nikalibe noyamba abwenzi apa uthenga woipa chifukwa uku ndiye kusalungama ndipo paulo akamba pa mutu okonkhapo kuti Kuti palibe olungama. Palibiretu ndithu olungama. Abwera kukamba kuti tsopano mkwiyo wa Mulungu wavumbulusidwa pa kusalungama konse. Pali anthu enango omwe alalikira chisomo cha Mulungu lero, iwo amafuna kuchosapo ndithu chiphunziso cha mkwiyo wa Mulungu kuchosa m'Baibo. Simungachite izo abwenzi. Iwo amayesa kuuseka ndi kukamba kuti, Mukamba kuti Mulungu iye ana mkwiyo opambana, kapena kuti mkwiyo waphulika? Sindiye mkwiyo wa Mulungu, ndipo aziwa zimenezo. Iwo ndithu angasusepo, koma aziwa kuti iwo akhulupirira kuti zili tero. Mkwiyo wa Mulungu ndiye kuti Mulungu iye afikapo kuzonda, ndithu kukwiratu pali chimo, chifukwa mwamene iye alili. iye ndi woyera mu mkhalidwe wake mulungu iye sangakhale pali chimo kapena kuti pa kamphindi kamodzi afunika kuuweruza pakuuchosa pamene iye alili ndiye kuti iye sangakhale oyera ngati sangatero ndiye kuti na umulungu uchokapo pali iye kukhala mwamene alili ndithu ana maso yabwino kuti angalang'ane zoyipa Iye ngakhale pa kamphindi kang'ono chabe sangakhale ndi chimo pali iye. Koma vuto ndi iyi, chimo sikuti ni kanthu, si kanthu yayi. Ni chinthu chamene winango amachita, wachosapo anthu ndipo pazakhala palibe tchimo. Amen. Chimo nichakuti ndi mkhalidwe chabe anthu omwe analengedwa mchifanizo cha Mulungu, chamwene amachita mulungu sanga kamba kuti ah, icho chimo pali oyipa akaweruza wina afunika kuweruzanso na winanso chifukwa ndiye mwamene iye alili tsopano izo siitanthauza kuti iye sakonda ochimwa mulungu ndiye anatilenga ise tonse ndi kutiika ndithu pa chilengedwe chake, anatiika pamwamba ndithu, anatipanga ndithu m'chifaniziro chake chabwino, mwamene aonekera, ndi kuti tizionesera ulemerero wake. Icho ndiye chikondi chapadera. Pomwe tinachimwa ise anapereka mwana wake yekha kuti akhale otiombola pa chimo yathu. Sitingazipulumuse iyayi, ndipo mkwiyo wa Mulungu uchosapo chikondi. Sichikhala tero yayi. Paulo alankhula kuti ndipo mverani. Mkwiyo wa Mulungu unawonekera. Izo ndi zotuwa. Ndipo pa ndima ya 32, pamene tawerenga ndithu zo kusalungama konse, akamba kuti ngakhalenso chikumbumtima nchozindikira. Pa mkwiyo wa Mulungu pali izo zinthu. Anati pakuziwa ndithu chiweruzo cha Mulungu cha chilungamo, kuti anthu ochita zimenezo iwo ayenera imfa, Suti achita zimenezo koma iwo ndithu akambapo pali aja anthu achita zimenezo zoipa chikumbumtima chathu chimazindikira mkwiyo wa Mulungu muziwa namverapo anthu anachita zinthu zoipa anati aah iyayi analankhulapo ndithu niziwa niyenda ku gahena niziwa kuti nzapita ndithu. ndipo mkalankhula pali enango pa mkwiyo wa mulungu anati nizapita kuja ndithu tizankhala ndithu ni chikondwero chachikulu chikumbumtima chawo chimawauza ndipo azindikira si chikumbumtima chabe chimene chimakamba komanso baibulo imalankhula ndithu zopambana apa tikaona pa zamene paulo alankhula paulo alankhula izi kuti Mulungu pakulankhulapo za chimo, Mulungu iye pakulankhulapo kuli anthu ndipo pa zinthu zolengedwa sanasankhe opanga. Iye anawapasa kuli icho chinthu zomwe anafuna kuti zomwe zimilireko iye. Izo sikuti bwanji koma nkuti iye anangochosapo chabe kukhalapo kwake, kutanthauza kuti iye anafuna kwa, kwa iye yekha, kuwapereka ku zinthu zomwe iwo anasankha, pamalo pa Iye. Mkwiyo wa Mulungu unawonekera. Mulungu, Iye anatipereka kuli iyi chimo ndithu, ndipo yomwe ibweresa ndithu kuwononga. Ndipo ise sitingachokeko ise tekha, nchabe tifunikira chipulumuso. Onse m'badwo unaperekedwa ku chimo, ndiye zamene alankhula apa. Nthawi zambiri sindimaona anthu alalikira pali iyi nkhani. Pa 24 nayenso Mulungu adawapereka ku kusalungama, ndipo mu kuipa kwa mtima kwao, ku matupi awo pakati pa iwo, iwo anasinthanisa choonadi cha Mulungu pa boza, pa boza. Kodi boza ndi chani? Boza ndi lomwe linalankhulidwa m'munda wa Edeni, Iwe suzamwalira. Uchoke kwa Mulungu koma iwe suzamwalira. uzakhala ndi umoyo ndiye boza imeneyo siku yomwe anadya chipaso chija anamwalira iwo anakhulupira boza imenero iwo anayamba kupembeza zolengedwa kupambana iye anawapanga amene ayodalisika muyaya amen pa ichi mulungu iye anawapereka ndithu ku zilakolako zawo zoyipa popeza ngakhale azimayi akhala asintha ndithu mkhalidwe wawo ku zomwe zili zachilengedwe Ndithunso azibambo naonso akhala ndithu osasewenzesa ndithu za uzimai bwino bwino iwo anayamba ndithu kukhala okwatilana iwo okha mzibambo pa mzibambo kuchita zinthu zamene sizili zoyenela ndithu alandila pa iwo okha chiweluzo amene sichili bwino ngakhale kuti iwo sanafunenso kuti azindikile pali Mulungu m'maganizo yao Mulungu iye anawalekelela kuti ayende ndithu ku maganizo yoipa kuti achite zimenezo zamene siziyenela. Ndiye vuto ya chimo imeneyi chifukwa pachimaliziro chake simachita ndithu zamene Mulungu anatipasa chilakolako pa nkhani ndithu ya m'banja pa chakudya ndithu yomwe imaonongeratu ndithu zimenezi zamene Mulungu anatipasa zilakolako ise ndithu timaukira chilengedwe pa izo zinthu ilankhula ndithu pali azimayi kukwatirana okhaokha azibambo kukwatirana okhaokha kuchita zinthu zosayenera Mumvesese apa sindikulankhula chabe pali za iwo okwatilana azibambo Paulo akamba chani chimo ndi chimo ngakhale kuti ni chimo bwanji palibe vuto iye apasa ndithu chisanzo chimozi iye alankhula ndithu kuonesesa kuti chalo chapasulidwa bwanji penyani zomwe zichitika pa ziko lero chifukwa chani nchifukwa chani ziko ili monga momwe ilili lero chifukwa mkwiyo wa Mulungu waonekera kuchoka kumwamba pali chimo. Mulungu anaipasa ziko kuchita izo zinthu zomchosapo iye Mulungu. Sikuti mkwiyo chabe wa Mulungu waonekera pa izo zinthu, kapena kuti m'maganizo, mwamene ili ziko, koma inaonekeranso m'malemba. Pa nthawi ngati 580 mu chipangano cha kale, mkwiyo wa Mulungu uonekera. 580. Ndipo pali icho, abwenzi, pa zochitika zina, abwenzi, sikuti chabe Mulungu ni Mulungu wa mkwiyo, Iye sanachose chabe ziko kuchosapo, pali chimo, nikamba kuti nzodabwisa chifukwa pamene angelo anachimwa, pomwe angelo anachimwa, panalibe ganizo yakuti Iye awapulumuse, ndipo Mulungu Iye ndi olungama pakuweruza chimo. Panalibe ndithu chiganizo choti apulumutse aja anachimwa angelo mulungu ndithu sanakhale bwino ndithu pali anthu apaziko kapena kwinango ndithu kapena zina zomwe mungakonde izo sinali tero ndithu mulungu iye ndi omasuka kuchita kalikonse kamene angafune izo zinakhala ndithu zolungama ndithu mchiweruzo koma zamene tionetsera ma mulungu ndizakuti kuti mulungu nthawi zonse aweruza tchimo koma sangaichotsepo angachotsepo chapakupereka kwinango amen zomwe achita ndipo baibo ikamba kuti kuti chifundo chake cha mulungu iye afuna munthu atembenuke iye apatsa wanthu danga kuti abwerere kwa iye ndi kufendera kwa iye kuti omwe apulumuke ndiye zamene ndithu za chipulumutso amen koma ngakhale zili tero mkwiyo wa mulungu iwonekera chifukwa pali nthawi zina pamene mulungu iye amafunika mwachitsanzo pa nthawi ya chigumula cha Nowa. Baibo ikamba kuti, kuti zonse za m'maganizo, maganizo ngakhale a mtima wa munthu, kunali chabe kuipa nthawi zonse. Ndipo iyi ndiye yamene mau yamene siali bwino mau yonse ya m'Baibo. Ni zomwe ziphwanya ndithu mtima zimenezi. Ikamba kuti iye, Mulungu, chinamuwawa kuti adalenga munthu. Izo ndithu ndi zinthu zokunyiriritsa. Anawona kuti ndithu anthu anakhala anthu oyipa pansi pano, anali kupaya wina ndi wina, ndithu kuzondana ndi kumzonda iye, ndithu inakhala dziko yoipiratu. Iye anafunika kuchita kanthu kena, mu mkwiyo, kuyamikira kuti apeza chisomo pamaso pa Mulungu. Ndipo tiwonanso mu Sodoma ndi Gomora, mkwiyo wa Mulungu. koneka zili tero chifukwa izo nzolankhulapo ndithu chifukwa mulungu anati ndidzatseruka ndipo ndikaone zomwe zikuchitika mu mzindawu chinthu ndithu chachisoni nchani chinachitika iwo anali kuyendayenda ndithu mu mzinda Kuyamba kugona ndithu aliyense amene apeza mu mzindawo, azimayi kapena azibambo. Ndipo nthawi zinango anali kuyenda ngakhale mnyumba ndithu kuyamba kugogoda kuchitseko kuti achoke wanthu achite nawo za dama. Mulungu anati kwatha tsopano. Mkwiyo wa Mulungu unaonekera kuchoka kumwamba pali iwo. Si kale chabe komanso mu chipangano chatsopano tionanso, mbuku ya Aroma, akambapo ndithu pa mphindi zili 12. Ndipo nthawi zonse, ikambokamba pali Mulungu, ilankhula ndithu pa chiweruzo cha Mulungu pamene dziko idzatha. Tiyeni mwamsanga tiyende pa mutu wachitatu pa ndime yachisanu. Ngati ise chilungamo chathu chionetsera chilungamo cha Mulungu, ndiye kuti kodi tikamba kuti Mulungu sali bwino, iye amene abweretsa mkwiyo, nikamba munga munthu koma iyayi, zomwe zili zolungama. Kuti mkwiyo wa Mulungu ukhale ovumbulutsidwa ndithu pa kusalungama kwa munthu. Nthawi inango nakukambilanapo pali izi zinthu, pali winango anali kulalikila pa chisomo. Anati sindiye zamene uganiza mwamene zilili. Anati mwa chisanzo mwina una mwana ndipo mwanayo wamkwiyila wakhala pa njila ndithu. ndipo mwina kubwera chi truck ndithu iwe uzathamanga ndipo mwana azambopenya kuti mwina wakalipa chifukwa cha iye ndipo mwana azambona kuti mwina wakalipa chifukwa cha iye koma iwe ndiwe okalipa chabe pa zomwe zafuna kuchitika paja ndipo ufuna chabe kuti mwanayo achoke paja pa njira ndipo iwe sufuna kuti mwana aonongedwe ndiye mkwiyo wa mulungu ndinamfunsa kuti kodi izo kodi ziyendana bwanji ndi nthawi ya chigumula cha madzi? Wonse m'bado wa wanthu, koma chabe panapulumuka chabe anthu 8, wonse anaweruzidwa pa dziko. Yankho inali iyi, Sinimvesesa siningayankhe pali izo. Siniziwa kutanthauza chani koma niziwa kuti kuti iwe utanthauza chani, kuti zinali tero ndithu. ndiye mo weruzidwa za uthenga. M'mawu enango mwakuti Yesu sanali tero. Sangachite zimenezo, kutanthauza kuti iwe sizingachitike zamene ulankhula, chifukwa Yesu anali kuonesera Mulungu. Koma Yesu anakamba chani pali izo? Kodi anali kulalikira mosiyanako ndi zamene nalankhulapo pa zinachitika kale mu chipangano chakale, pa zisanzo zomwe nakulangizani, ndi zomwe Paulo akulankhula apa? Mwa ici, tikaona Yesu analankhula kwambiri pali Gahena kupambana wina aliyense olalikira. Mu Baibulo, analankhula kwambiri pali Gahena kupambana wina aliyense. Sipali ico cabe, analankhula kuti camene iye anabwera kwambiri pa ziko lapansi, anakhala ngati olumikiza. Mkwiyo wa Mulungu. Mkwiyo omwe unali kufunikira kubwera pali imwe ndi ine, unabwera pali Iye. Koneka anabwera pa dziko, analankhula kwambiri pali izo nthawi zonse, ndipo pamene anali kupita pa mtanda, anati, Ndiye tsopano chiweruzo cha dziko lino. Ndipo iye otumikira dziko ino adzaponyedwa panja, ndipo patapita izo onse adzabwera kwa ine. Iye sanakati anthu kapena kuti bwanji ayi. Anati, Ine ndikanyamulidwa, ndidzakweza onse kwa Ine. Mkaona m'Baibulo yanu, iyo, liwu ili mu italics, kutanthauza kuti sinalembedwe ndithu mzamene zoyambirira. Anaika mu italics kuti inu mumvetsetse bwinobwino, chifukwa iwo aganiza kuti ndiye tanthauzo lake, koma sindye mwa ziliri. Ndipo omwe sanamvetsetse ndithu. Nthawi zonse mukawerenga ndiye kuti imwe mumapeza tanthauzo. Yesu anati sopano ndiye chiweruzo cha ino ziko. Ngati ine ndanyamulidwa ndizabweresa onse kwa ine. Ndipo ngakhale chiweruzo chinali cha wina aliyense pali Yesu ndithu ndi kusogolo kwa onse kwa Yesu zinangobwera pali iye ndithu. Kankhosa ka Mulungu kochosa machimo a paziko komwe kunafunika pa ise kunabwera kunabwera pa iye. Ndipo Mulungu anakondwera kuti Iye avutitsidwedi, pa mtanda, chifukwa cha imwe ndi ine. Moona, ngati sumvetsetsa chisomo cha Mulungu, iwe ufunikabe wamvetsetsanso uthenga woipa. Amen. Yesu anapitiriza kulankhula kuti, Kuli iwo amene sali muli Iye, iwo amene sakhulupirira muli Iye, iwo akali pansi pa mkwiyo wa Mulungu. ndiye zamene anaphunzisa ndithu nzapotuwa. Iye okhulupira muli mwana ali nawo umoyo wamuyaya ndipo iye amene sakhulupira muli mwana alibe umoyo koma akhala pansi pa mkwiyo wa Mulungu koma mkwiyo wa Mulungu ukhala mwa iye. Sitingambe kuuza anthu zinthu zaboza ndiye kuti sizili bwino kamba tero kuyamba kukamba ati awe kulibe mkwiyo wa Mulungu pali tchimo nanga kodi mtanda unali wachani? Yesu anawauza Ayuda kuti, Mwa ichi inu mudzafera m'machimo yanu. Ngati inu simukhulupirira kuti ine ndiri yemweyo, mudzamwalira m'machimo yanu. Izo n'zapotuwa, abwenzi. Tikamba kuti ngati Yesu abweranso kachiwiri, dziko idzaonetseredwa mkwiyo wa Mulungu. Tiyeni tione zamene Paulo alankhula apa. Mkalata yake kwa Atesalonika, Ngati Ambuye Yesu aonetsedwa kuchoka kumwamba, apo ndiye kubwera kwao kwachiwiri, ndi angelo ake amphamvu, mu moto ndithu, kubwezera zoipa kuli iwo amene sadziwa Mulungu, ndi kuli iwo amene sakhulupilira uthenga wa Ambuye Yesu Khristu. Awa adzalangidwa. ndi chionongeko cha muyaya ndipo ena akamba kuti iyayi sizamuyayaya yayi abwenzi tizikhala ndithu ochenjera pamene tikulankhula mau ya mulungu ise sitingokamba tinazikonda abwenzi sizikonda yayi koma sungakhale manje mkhristu wasopano ndi kuyamba kusintha zonse zamene zinalembedwa sungakambe izi chifukwa ino m'bado omwe umaikako nzeru zambiri abwenzi uthenga ndi uthenga ndithu ngakhale kuti ndi m'bado otani pamene yesu azabweranso ndiye adzaonetsera ndithu mkwiyo wa Mulungu ndipo tiona izi m'buku ya Chivumbulutso. M'buku ya Chivumbulutso akamba kuti adzauza ndithu phiri kukamba kuti gwerani pa ise ndi kutiphimba ise ku nkhope ya iye wamene akhala ndithu pa mpando ndi ku mkwiyo wa mwana wa nkhosa. Chonse chiweruzo chidzapasidwa kwa Yesu pa siku lija ndiye zimenezo zamene amalankhula pena izo nzotuwa ndithu, nizotuwa ndithu, ndithu abwenzi? Ena amakamba kuti Mulungu ndi wachikondi sangachite zimenezo nchifukwa kuti Mulungu iye ndi chikondi. Koneka anachosapo chimo. Muona mwamene chikondi chikambilidwa mbuku ya Akorinto 13? Chikondi sichikondwera mzoipa. Mulungu alibe kukondwereramo mchimo. Ndiye kuchingirizidwa kwathu, abwenzi. Ino ziko yakhala ndithu ya chisoni, ziko yonongeka mu njira zambiri. Nthawi zambiri machimo ndi kuwawa kwambiri, matenda ndi imfa, zonse zoipa. Kodi mufuna izo ziyambenso, kuti tiyende Kumwamba? Sizidzachitika chifukwa mwamene Mulungu aliri. Iye ndi Mulungu oyera. Tiwerenga izi mbuku ya chivumbuluso, Palibiletu chamene chizangenamo muli eve chinthu choipa, kapena chamene chibwelesa kunyoza kapena boza, chifukwa Mulungu iye ndi oyera, chikondi chake chitanthauza kuti nayenso ndi Mulungu wa chiyero. Chiyero chimabwera kamba ka chikondi chake. Mulungu iye akukondani kwambiri kuti nthawi zonse atibwelesa kwa iye yekha, chifukwa ngakhale chimo singangene mwamene iye alili. Baibulo ikamba kuti iye sadzakumbukila zimenezo. Zinthu zakale zapita, sadzazikumbukilanso. Haleluya! Haleluya! Tsopano mungamvetsetse kuti? Mungamvetsetse cabe kuti uthenga ndi uthenga wabwino ngati wamvela ndithu uthenga woipa. Cisomo ca Mulungu cionetsela ndithu zakumbuyo. Pakusalungama kwa munthu ndi mkwiyo wa Mulungu pali chomwe, chifukwa ichi ndiye chikondi cha Mulungu abwenzi, ndiye chisomo cha Mulungu, ndiye mwamene chilili. Sikuti Mulungu amatikhululukira chabe pa chimo lathu, afunika kuchita mnjira yakuti yomwe iwonesera chilungamo chake ndi chiweruzo chake, ndipo atenga chiweruzo chamene chinali chathu, ndi kuchiyika pali Mwana Wake okondedwa. Kodi nchikondi chabwanji ichi! Kodi nchikondi chabwanji ichi! Kodi nchisomo chabwanji icho, abwenzi! Chinthu chamene Iye amazonda kupambana zonse ndi chimo. Baibulo ikamba kuti Yesu anakhala chinthu chamene Iye, Mulungu, amazonda. Ndipo Mulungu anatenga chiweruzo chamene chinali chathu ndi kuchiyika pa Iye. Chimo idaweruzidwa pa Mtanda. ndiye chisomo cha mulungu muziwa lamulo ilankhula izi uzakonda ambuye mulungu wako ndi mtima wako wonse ndi umoyo wako wonse ndi mphamvu zako zonse ndi nzeru zako zonse ndi umunthu wako wonse ine ndinyamula zanja kamba kuti ine sinakwanise ndithu chisomo ndi ichi ndiye mwene chi chisomo ichi ichi ndiye chikondi ichi ndiye chikondi Osati tinamkonda Mulungu, koma kuti iye anatikonda, ndi kupasa Mwana wake kuti akhale ochosapo machimo yathu. Iye anakwanirisa mkwiyo wa Mulungu pa chimo yathu ndiye chisomo. Ndipo lamulo lokamba kuti ukonde Mulungu wako ndi mtima wako onse, sitingachite zimenezo pansi pa chisomo. Ndiye ichi chikondi. Osati kuti tinamukonda Mulungu, koma kuti Iye anatikonda. Iye anapasa Mwana Wake kuti achose machimo yathu. Ndiye chisomo cha Mulungu. Ndiye chisomo chofikapo cha Mulungu. Sabata latha, pomalizira Mulungu Iye ndiye amatilungamisa. Ukaimirira pali Iye ndiye wamene. amene amakupanga bwino bwino ndithu pamene ukhulupirira muli Yesu kamba kuti iwe ndi olungama ndipo alankhula izi mopitirizapo iyi nkhani sizakabweranso iyi nkhani iyi nkhani sizakabweranso pa ine amen sizakabweranso iyi inachitika kunasila nakwanirisa kunatha machimo yanu ndi kusalungama kwanu Sin'dzakakumbukiranso. Mulungu alemekezeke. Mulungu alemekezeke. Ndipo Yesu tsopano ali kwa Mulungu, Iye alankhula ndithu pa chilungamo chathu, pa mwazi wamene Iye ananyamula, kwamene Mulungu aliri. Ndiye chinthu chofunikira ichi. Timayamba kuyenda, kuyendayenda, kukamba, kukamba kuti, Ah, nanga ine kodi n'chani? Anati, Osayenda, Mulungu. nkhala chabe mwamene ine nipezeka, muyaya. Bwera ndithu pa gome langa, ndiwe mwana wanga, ndipo nzakudalisa monga mwana wanga. Pa gome, ndiye chisomo cha Mulungu. Ndiye uthenga, kuoneka ni uthenga wabwino. chifukwa uthenga woipa weve ni woopsa, koma ni uthenga wabwino ukazindikira kuti Yesu anatenga zonse. Amen. Tiyeni tipemphere pamodzi. Atate, tikuyamikirani m'mawa muno pa ichi chakuti chilungamo, chilungamo chanu chinaonekera mu uthenga. Zikomo, Ambuye, zonse mnafuna pa ise. Yesu anapereka, pa umoyo wake kupyoleranso mu imfa, ise tsopano ndise olungamisidwa, kulankhulidwa, ndise olungama muyaya pamaso yanu, Ambuye ndipemphera kuti mdalitse mau aya ku mitima yathu, dalitsani uthenga pamene ukupita ku malo osiyanasiyana, bweretse chipulumutso ndi umoyo ndi chiyembekezo kwa ambiri, tipemphera mu dzina la Yesu. Ali onse alankhule Amen. Ambuye Mulungu adalise.